an bɛ masa taala tanu masa min n'a ni tanu ka kan waati bɛɛ lajɛlen a ni tanu ka kan lahalaya bɛɛ lajɛlen ka tanu a ka nɛɛmaya camanw kan ka tanu a ka fisamantiya camanw kan ka alahu subahana taala deli ala ka lafiya ani kɛnɛya o di silamɛ bɛɛ lajɛlen ma an ka dɔn k'a fɔ ni ala ye maa min kanna o de ye maa kannalen ye yarabi ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen kanna ni ala ye maa min fili kannabaga t'o la ya rabbi ala kana an fara maa fililenw kan an bɛ seereya k'a fɔ batoma tɛ yen min ni bato ka kan tiɲɛ la san ni dugu la ni allahu subhanahu wa taala kelen tɛ a kelen don a ka masaya kɔnɔna la a kelen don a ka alaya kɔnɔna la a kelen don a ka bato la ka seereya k'a fɔ kiraba muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka jɔn don a ka ciden don a ka danfɛnw la sɔn hɛrɛman don a ka danfɛnw la sugandilen don an b'a ɲini allahu subhanahu wa taala fɛ kisi ani nɛɛma a k'o caman jigi kiraba in kan sallallahu alaihi wasallam a n'a somɔgɔw a n'a furumuso sanumaw a n'a ka sahaba ɲumanw ani maa o maa n'o tugura kiraba in kɔ sallallahu alaihi wasallam k'i sen da sen na nɔ la fo ka taa se sara don ma ya rabbi ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ sunna tv lajɛbagaw a cɛman ni a musoman an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya foli ye n'o de ye asalamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatu nin ye an ka sigida tan ni filanan ye waranda la min bɛ tali kɛ al azkaru nabawiya n'o ye kira sallallahu alayhi wa salam a ka ala kosumaw ɔ kira ka ala kosumaw sallallahu alayhi wa salam walanda tɛmɛnen na an tun jɔra yɔrɔ min na o de ye ala kosuma minnu n'olu sabatira ka bɔ kira yɔrɔ sallallahu alayhi wa salam maa min ni e b'a fɛ k'i da ka sunɔgɔ o tuma kira ka sunna tun ye min ye a bɛ ala kosuma minnu fɔ a dalen a ka dilan kan an ka walanda tɛmɛnen an tun kumana o de kan bi ye walanda tan ni filanan ye ni ala sɔnna a ma n bɛna kuma min kan o de ye fima yaquluhu lmustayiqidu min naumihi leilan ni maa min wulila ka bɔ sunɔgɔ la a kɛra i wulila su kɔnɔna la i hejira walima i ka sunɔgɔ yɛrɛ banna pewu i wulila fajirida waati fɛ i ka kan ka ala kosuma minnu fɔ i ka kan ka dugaw minnu fɔ bi ni alahu subahana wa taala sɔnna ma an ka waranda bɛna boli o kan nin b'a yira an na k'a fɔ kiraba in sallallahu aleyhi wasalam a ye an nadɔnniya fɛn bɛɛ lajɛlen na diinɛ a misɛnmani ani a kumaba kira sɔlɔlahu alaihi wasalam fɛn o fɛn bɛ yen nɔ n'an ka hɛrɛ b'o la diɲɛlatigɛ in kɔnɔ n'an ka hɛrɛ b'o la diɲɛ sosigi in bannen kɔfɛ kira sɔlɔlahu alaihi wasalam a ye mantɔn in nadɔnniya nin bɛɛ lajɛlen na n'an bɛna sunɔgɔ an kan ka sunɔgɔ lahalaya min na n'an bɛna sunɔgɔ an kan ka ala kosuma min fɔ su kɔnɔna la n'an hejira an kan ka ala kosuma min fɔ n'an yɛrɛ wulila ka bɔ sunɔgɔ la an kan ka ala kosuma min fɔ kira sɔlɔlahu alayhi wa sallam a ye mantɔn in nadɔnniya nin bɛɛ lajɛlen na o tuma bi walanda bɛ tali kɛ fima yaquluhu almustayqidu min naumihi laylan maa min mana kunun ka bɔ i ka sunɔgɔ la su kɔnɔna la kɛra i hejira de i tilala k'i da walima i yɛrɛ ka sunɔgɔ yɛrɛ banna pewu fajiri waati fɛ

a ko ni maa min hejira su kɔnɔna la o kɔrɔ ni maa min sunɔgɔ tigɛra ka bɔ i ɲɛ la su kɔnɔna la i y'i kanto i ko la ilaha illallah maa wɛrɛ tɛ yen ni allahu subhanahu wa taala kelen tɛ a kelen don jɛɲɔgɔn t'a la ka masaya kɔnɔ masaya bɛɛ lajɛlen ye ale de ta ye tanu bɛɛ lajɛlen ye ala de ta ye ale de ye setigi ye fɛn bɛɛ lajɛlen kan tanu bɛ ala ye saniya bɛ ala ye maa wɛrɛ tɛ yen ni allahu subhanahu wa taala tɛ wa ala de ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan wa se tɛ jɔn ye dabali tɛ jɔn ye fo n'a kɛra ni allahu subhanahu wa taala ye ale min ye masa kɔrɔtalen ye ale min ye masaba ye nka kira ko sɔlɔlahu alayhi wa sallam ni maa min ye nin ala kosuma ninnu fɔ ala kosuma nin bannen kɔfɛ i ko allahumma ghfirli ala n b'a ɲin'i fɛ i ka yafa n ma walima n'i ye duwawu o duwawu kɛ ko allahu subhanahu wa taala a b'i ka duwawu jaabi ɔ n'i wulila fana ka seliji ta ka seli i y'o seli min kɛ allahu subhanahu wa taala b'i ka seli minɛ nin ye fisamantiya belebeleba de ye ni an hejira su kɔnɔna la walima n'an ka sunɔgɔ yɛrɛ banna pewu

tanu bɛ ala ye saniya bɛ ala ye maa wɛrɛ tɛ yen ni allahu subhanahu wa taala tɛ wa ala de ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan wa se tɛ jɔn si ye dabali tɛ jɔn si ye fanga tɛ jɔn si la fo n'a kɛra allahu subhanahu wa taala ye ale min ye masa bonyalen ye ale min ye masa kɔrɔtalen ye ko ni maa min ye nin ala kosuma in fɔ i hejilen su kɔnɔna la

i kana da sufɛla fɛ i ka dilan kan f'a ka taa sɔrɔ i ka seliji ta saniya ye laɲini o de ye a ko maa min ni e de taara i ka da dilan kan i saniyalen ɔ i dalen kɔfɛ dilan kan i ye ala kosuma fo ka taa jingɔn taar'i minɛ sunɔgɔ taar'i minɛ i ye seliji ta k'i da i ka dilan kan seliji in fana kɔfɛ i dalen i ye ala kosuma fo ka taa sunɔgɔ kɛra k'i minɛ an y'o ala kosumaw fɔ ka tɛmɛ n'i tɛ se dɔwɛrɛ la i ka subhanallahi fɔ siɲɛ bi saba ni saba alhamdulilahi siɲɛ bi saba ni saba allahu akbar siɲɛ bi saba ni saba i ka qul huwallahu kalan i ka qul a'udhu birabbil falaq i k'o kalan qul a'udhu birabbin nas i k'o fana kalan siɲɛ saba saba k'a mun i yɛrɛ la ayatul kursi n'i bɛ s'o la i k'o fana kalan ninnu bɛɛ lajɛlen ye ala kosumaw ye o tuma i tora o ala kosuma la fo jingɔn taar'i minɛ i sunɔgɔra ko maa min mana sunɔgɔ o lahalaya la ko a tigilamɔgɔ tɛ yɛlɛma su kɔnɔ su waati o waati n'a kɔmasara k'i yɛlɛma ko a ɲɛ dayɛlɛla a hejira su waati o waati la n'a ye ala deli fɛn o fɛn la diɲɛ hɛrɛ ani lahara hɛrɛ ko fo ala k'o d'a ma nin b'a yir'an na k'a fɔ jaja saniya jɔyɔrɔba de b'a la ko ni maa min taara i ka dilan kan sufɛla fɛ i bɛna sunɔgɔ waati min na i saniya i ye saniya kɛ ka seliji ta ka t'i da i ka dilan kan seliji in kɔfɛ i ye ala kosuma i seko damayira la fo ka taa sunɔgɔ s'i ma i sunɔgɔlen o la su kɔnɔna la n'i hejira su waati o waati i ye ala deli fɛn o fɛn la o la diɲɛ hɛrɛ ani lahara hɛrɛ ko fo ala k'o d'i ma o tuma nin b'a yir'an na k'a fɔ hadamaden su kɔnɔna la ni i ɲɛ yɛlɛna k'i to sunɔgɔ la su kɔnɔna la waati min na i k'i jija i ka duwawu dɔ kɛ i ka ala deli duwawu dɔ la hali n'i bɛ kɔntine i ka sunɔgɔ la i ɲɛ yɛlɛ o ɲɛ yɛlɛ i bɔ o bɔ i yɛrɛ kalama i dalen sunɔgɔ la i ka ala deli duwawu dɔ la n'a y'a sɔrɔ i y'i da saniya la ka ala kosuma i datɔ o tuma ko i ye ala deli o hɛrɛ o hɛrɛ la diɲɛ hɛrɛ ani lahara hɛrɛ ko ala b'o bɛɛ lajɛlen d'i ma mɛ nin ye fisamantiyaba ye fisamantiya min ni allahu subhanahu wa taala kɛ kira mantɔn ye sallallahu alaihi wasallam an mantɔn hali sunɔgɔ la ni an ɲɛ yɛlɛna

iza stayqadha min al-layli n'a kununa su kɔnɔna la n'a bɔra yɛrɛ kalama su kɔnɔna la ko kira tun bɛ nin dugawu nin fɔ o ala kosuma ye fɛn jumɛn ye la ilaha illa anta maa wɛrɛ tɛ yen ni e allahu subhanahu wa ta'ala tɛ subhanaka allahumma n tigi ala saniya b'i ye astaghfiruka li dhanbi n bɛ jurumu yafa ɲini n ka jurumu na ala n b'i yafa deli n ka jurumu na ala n b'i deli i ka hinɛ la ala dɔ fara ne ka dɔnni kan ala kana n dusukun jɛngɛ i kɛlen kɔfɛ ka n kanda kana n dusukun jɛngɛ ka taa bila fili la ala n b'a ɲini fɛ i ka n sɔn hinɛ la ka bɔ e ala yɔrɔ i k'a dɔn e ala e de ye sɔnni masa ye e de ye dili masa ye ma nin tun ye kira sallallahu alaihi wasallam nin fana tun y'a ka ala kosuma dɔ ye aisha b'a lakali an ye ko kira tun kɛra sallallahu alaihi wasallam n'a kununa su kɔnɔna la ko a tun bɛ ala kosuma ni ala kosuma ye la ilaha illa anta subhanaka allahumma astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmatak

ala dɔ fara n ka dɔnni kan n jiidi dɔnni na ala kana n dusukun jɛngɛ k'a bila fili sira kan i kɛlen kɔfɛ ka n kanda ala i ka n sɔn ka bɔ e yɔrɔ hinɛ la n sɔn hinɛ la ka bɔ e ala yɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ e ala e de ye sɔnni masa ye e de ye dili fana masa ye

wa aafani fi jasadi ko kira sallallahu alaihi wasallam a b'a la fɔ an ye ni aw dɔ la kelen kununa ka bɔ a ka sunɔgɔ la aw dɔ la kelen mana kunun ka bɔ sunɔgɔ la k'a tigilamɔgɔ k'a fɔ alhamdulillahi tanu bɛ masa ye alladhi radda alayya ruhi masa min ye ne ni segin n ma wa aafani fi jasadi ka n kɛnɛya n farikolo la tanu bɛ masa ye masa min n'a ye ni segin ma ka d'a kan ko ni hadamaden sunɔgɔra ala bɛ ni minɛ de sunɔgɔ bɛ komi i n'a fɔ saya ɔ ni ala ye ni segin ma i kan ka ala barikada tanu bɛ masa ye masa min ye ni segin ma ka tila ka n kɛnɛya n farikolo la a ka kan n'i kununa ka bɔ sunɔgɔ la i ka alahu subhanahu wa taala i k'a barika da a minɛna ka bɔ anasi yɔrɔ ala ka jɛn b'a ma ko kira sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ anw yamariya an ka ala yafa deli su kɔnɔ sabina istigifara yafa ko bi wolonwula

kira sallallahu alaihi wasallam a ka sahabaw yamaruya ko aw hadamadenw a ye tuubi ka taa ala ma aw ka ala yafa deli aw k'a dɔn ne kira sallallahu alaihi wasallam ne yɛrɛ bɛ ala yafa deli tile kɔnɔ siɲɛ kɛmɛ walima nasira wɛrɛ la ne bɛ ala yafa deli ka n kɔsegin ka taa ala ma tile kɔnɔ siɲɛ bi wolonwula o tuma ka kan anw fana ka ala yafa deli ka caya an ka ala yafa deli sɔgɔma k'a yafa deli tilegan fɛ k'a yafa deli su fɛ ka ala ko suma ka caya an bɛ ala deli ya rabi ala k'an bɛn sawaba ma o tuma nin bɛɛ lajɛlen ye ala ko sumaw ye ala ko suma minnu n'olu ɲininnen don hadamaden mana heji ka bɔ i ka sunɔgɔ la walima n'i kunna ka bɔ sunɔgɔ la ni ala deli ninnu i kan ka ninnu fɔ ka sɔrɔ ka dugawu kɛ ala b'i ka dugawu jaabi abu hurairata radiallahu anhu halisa ni ala ko suma minnu bɛ fɔ ni maa min kunna ka bɔ i ka sunɔgɔ la walima ni maa min i hejira ka bɔ sunɔgɔ la hali n'i ka sunɔgɔ ma ban i bɛ ka kɔntine sunɔgɔ la ala kuma susuma dɔw ye

n'aw dɔ la kelen kunna ka bɔ a ka sunɔgɔ la ko a tigilamɔgɔ k'i kanto tanu bɛ masa ye masa min n'a ye n ni segin n ma tanu bɛ masa ye masa min n'a ye n ni segin n ma ka n kɛnɛya n farikolo la ka tila ka jɛn jɛya ni ale ala kosumali ye o tuma nin tun ye ala kosumaw ye minnu bɛ fɔ ni hadamaden wulila

n'a kununa ka bɔ a ka sunɔgɔ la ko jɔn si tɛ yen cɛ fara muso kan n'a kununa ka bɔ a ka sunɔgɔ la a y'i kanto alhamdulilahi alladhi khalaqa annawma wal yaqadha tanu bɛ masa ye masa min ye sunɔgɔ da ani kunu tanu bɛ masa ye masa min ye sunɔgɔ dan masa min ye kunun fana dan nin bɛɛ lajɛlen ala ka danfɛnw de ala de ka latigɛ kɔnɔna la an bɛ sunɔgɔ ala de ka latigɛ kɔnɔna la an bɛ kunun ka bɔ sunɔgɔ la o tuma sunɔgɔ o ye ala ka danfɛn dɔ de ye i n'a fɔ e yɛrɛ ye ala ka danfɛn ye kununni o fana ye ala ka danfɛn dɔ de ye o tuma tanu bɛ masa ye masa min ye sunɔgɔ dan ka tila ka kunun ka bɔ sunɔgɔ la masa min y'o fana dan alhamdulilahi alladhi ba'athani saliman sawiya tanu bɛ masa ye masa min ye ne la kunun ka bɔ n ka sunɔgɔ la n kɛnɛma n dalakɛɲɛlen bima'na défaut foyi tɛ n na fiɲɛ foyi a ma n na kunun ni fiɲɛ foyi ye alhamdulilah tanu bɛ masa ye alladhi ba'athani masa min ye ne la kunun ka bɔ n ka sunɔgɔ la saliman n kɛnɛma sawiya n farikolo dalakɛɲɛlen ashhadu anna allaha yuhyi almauta n bɛ seereya k'a fɔ ala ale de bɛ su la kunun siga t'a la masa min sera ka ne la kunun ka bɔ n ka sunɔgɔ la o masa kelen o de bɛ na n la kunun fana n salen kɔfɛ ka bɔ kaburu kɔnɔna la

wa huwa ala kulli shay'in qadir a ko maa si tɛ nin fɔ fo ala k'i jaabi k'a fɔ sadaqa abdi n ka jɔn in ye tiɲɛ fɔ n ka jɔn in filɛ ka min fɔ a ye tiɲɛ fɔ a nana hadisa wɛrɛ la kira b'a fɔ ɲɛna sallallahu alayhi wa sallam k'a fɔ maa o maa n'i kunna ka bɔ sunɔgɔ la sɔgɔmada fɛ i k'a fɔ alhamdulilahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur i kunna ka bɔ sunɔgɔ la pewu i ka nin fɔ alhamdulilah tanu bɛ masa ye alladhi masa min ahyana a ye an na kunun ba'da ma amatana an salen kɔfɛ sunɔgɔ in ye saya de alhamdulilahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur o masa in de bɛ tila ka an bɛɛ lajɛlen na kunun k'an kafo k'an fara ɲɔgɔn kan nka balima silamɛw nin tun ye eh, bi walanda ye min bɛ taali kɛ hadamaden su kɔnɔna la n'i hejura ka bɔ i ka sunɔgɔ la walima n'i ka sunɔgɔ banna i kan ka ala kosuma minnu fɔ n'o ala kosuma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ tila ka k'i ma hɛrɛ ye n'o ala kosumaw bɛɛ lajɛlen bɛ tila ka k'i ma jurumu yafa ye nin tun ye o walanda ye an bɛ ala deli diinɛ faamuyali ɲuman ala k'o nɔgɔya an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ye ka ala deli